ọ bụ ebe a na-ama njakịrị ka a na-anọ ekwu eziokwu maka na asịrị na-agbara onye nwe ya ọsọ ya ka iro dị n'ụlọ ji wee yi agwọ abalị ị maghị ebe isi ya dị i si n'ọdụ gbunwe i sikwanụ n'ọdụ gbunwe mgbe ahụ isi ya atụọ gị maka na ihe na-esi nkapị isi dị ya n'ọkpụkpụ ya ka aka nọdemere ntị ji amata ntị ụra maka na ọ bụ onye ma mmadụ ya na-egbu ya ntị adịkwa chọba ịlụ nwaanyị ma ọ bụ di ekwekwala ka ọ bụrụ ego gị ka o ji wee kwere gị oge ụfọdụ ọ na-erekwa isi abụọ ọ bụkwa onye jiri enyi kwee ọnya mazi anụ ọ chọrọ ịmabute ebe ị hụrụ na ọ dị deeply in love ya na enyi ya nwaanyị maọbụ enyi ya nwoke i buru ego batazo ya n'ihu were ego na onyinye nara mkpụrụ obi ya mgbe ọ ga-erejikwa abakwa mbe m ị nọrọ ịjụ onwe gị ọ bụdị ego m ka onye a ji kwere m ọ bụ gap teeth m ọ bụ ọcha m dị ka ọ bụ ogologo m ịhụnanya ekwesịkwa inwe reason ihe ị ga-ejekwa ịhụ n'ime alụmdi na nwunye karịkwara ego na ukwu ọ karịkwara ọcha na ogologo ọ bụ mgbe ụmụaka pụta n'ụwa ka ị ga-ama na alụmdi na nwunye dị ka ngwugwu e mere nkechi mgbe ahụ ọ bụ mma i lekwasịrị anya wee lụ ka a ga na-akụzi isi gị abakwara n'ọba e kere ede ngwa chere ka m wụọ gị ụkwụ n'ala enweghị ihe ị ga-emere onye na-ahụghị gị n'anya ka ọ hụ gị n'anya ọ hụgodi gị n'anya mara na ọ bụ ihe ị na-emere ya ka o ji hụ gị n'anya ịhụnanya ahụ aga nọkwa n'ọtụtụ oge nwụchaa ka akwa mana i megideziri ihe ahụ ị na-eme ya kwụsị ime mgbe ahụ ka ị ga-ama na ọ bụ onye ji igu ka ewu na-eso ezigbo aha ya bụ Pascal mana ihe e ji mara ya n'ogbe bụ apịam ihe e jikwa na-akpọ ya apịam bụ na ihe apịam way na-amagasị ya ọ na-arara ya ahụ isi n'iro ọ pụta n'iro o si apịam way a na-akpọzi ya apịam mgbe apịam na-abịara Elishia o nwere onye Elishia hụrụ n'anya ha abụọ na-akpakọrị o were ya na onye ahụ bụ onye ga-alụ ya mana onye ahụ adịbeghị ready maka na Elishia toro ogologo maa mma dị ọcha apịam ewere were ego wee nara ya o were onyinye goro mkpụrụ obi ya Elishia na-ayị apịam ọ na-ayịkwa enyi ya nwoke ụbọchị ọ ga-ahụ apịam o zoro ezoro gwa enyi ya nwoke ka ya ga leta nne ya ọ bụ ka enyi ya nwoke ghara ịmata ihe a ka apịam megidere wee lụbatazi Elishia ka nwunye apịam bụ onye na-anaghị anọ akama n'ime ụlọ ọ pụnwa etu ahụ ụmụ nwoke chi chube ya ka mmiri onye ka a chọ abịa ọ bụ Elishia nwunye apịam onye abịa pụ onye abịa apịam abaala ya ka mba rịọ ya ka biko ma dụọ ya ka ọdụ sị ya na ya achọzi ịhụ ndị a na be ya na nwaanyị lụrụ di nwere boundary na nwaanyị lụọ di ihe gbasara friendship egbubiela ọ bụ apịam ka a na-emejọ mana ọ kwa apịam ga-egoro onyinye tinye ya aka n'obi ya ga-arịọ ihe apịam ji eme ihe ndị a bụ ka udo chịa ọ chọghị onye ya na ya na-azọ nwunye ya azọ maka ọ hụrụ ya n'anya mana a na-emere nwaanyị ọ na-emere onye dị ya mma otu ụbọchị apịam esiri na njem ọ gara lọta Elishia anọrọ n'akụkụ ya na-ahịọ ya aka ọ maghị na ogbu opi nwere plan Elishia eme pụọ gaa zaa call di ya jụọ ya onye kpọrọ ya ọ sị na ndị ahịa ya di ya agba nkịtị n'oge na-adịghị anya ndị ohi awakpute n'ime ụlọ maa ha niile ihu n'ala nwaanyị a na-eti egbuo di m egbuo di m ndị ohi ewere mma magbuo nwoke mmadụ nwaanyị ma n'olu ma n'obi ma n'afọ etu a ka apịam si wee ghọọ onye nwụrụ anwụ ndị ohi emecha pụọ n'ezi gbalie egbe elu tupu ha apụọ e buga apịam apịam anwụọla ozi a wee kpọrụọ n'obodo enyi nwoke apịam asị mba na agha riri dike n'aka onye ụlọ dị ya na ya ga-ahụ isi ọchụ a ọ gaa n'ụlọ ndị uwe ojii mee entry ndị uwe ojii ewee tinye anya na mmiri wee na-achọ etu mmiri si wee banye n'opi ụgbọgụrụ a bịa n'ime ụlọ jụọ madam madam agọọ akpọpụta med jụọ ya med ewere kpochasị iko anya ya wee taa nke anya nkịta wee gwa ndị uwe ojii na ya nọ na tọiletị oge madam gara zaa kọl wee sị ha ha bịa nwa na di ya nọ ya na ha bịa na ya demere mma n'isi ụzọ na ha were ya magbuo ya egbe anaghị abanye ahụ nke mma ọzọ ji abanye ahụ na ọ bụ mma ahụ eji ebere ya ahịhịa bụ ihe ga-epu ya ahụ mgbe medi nụrụ ihe ọ dị shọkt etu Elisha na Apịam si atọ ị gaghị ama na ọ ga-eme ihe ọjọọ dị etu a oge medi na-ekwu ihe a madam na-asị mụnwa na-ele medi anya ka medi kwụsị ikwu ọ na-etretịn medi ndị uwe ojii ewere jụọ nwaanyị nwere onye kpọrọ nwaanyị asị chaa eweta ekwentị ọ delitere nọmba ọ kpọrọ ewee gazie na netwọk wepụta oku ikpeazụ ọ kpọrọ tupu egbuo di ya ewee nụ ihe niile ha niile kpara o wee bụrụ na agha ahụ riri dike n'aka onye ụlọ dị ya n'eziokwu ọ bụrụ ya na enyi ya nwoke bụ ihe kpara ya bụ nkata ka ha gbuo Apịam kpakọrọ ego ya ka ha gbuo Apịam were ihe ya niile ọnwa abụọ eji lụbata nwaanyị a ọ sị sị jee denye aha ya na joint akaụntụ na-ajụgasị nwoke ebe prọpati ya dịsị agadenyesi aha nwaanyị n'ebe akaụntụ nwoke dịgasị mee ya ọ bụ na nke nwoke wepụta nke nwaanyị ga-ewepụta nwaanyị achọzie ka ọ kpakọrọ ego ya kpọpụ enyi ya nwoke obodo oyibo ka a na-akpakpa nwa mana ego ahụ bụzi n'ụlọ nga ka a ya-anọ rie ya maka na onye gburu ọchụ a ga-ekpenụ ya ikpe ọchụ etu a ka e si wee kpee enyi ya nwoke na ndị soro bụ ije ahụ ikpe ọchụ nwaanyị ahụ dị m ihu eluigwe gee m ntị ebe ị na-ahụghị n'anya ka ihe i ji wee lụọ ya enwekwa ka mmiri si wee zoo a sị na ala agaghị ama anaghị ekpu afọ ime aka ma amaghị ya n'izu a ga-ama ya n'ọnwa ahụzi ihe ị na-aghọ maka onye ji abalị eme njọ ga-eche na chi agaghị abọ ọ mgbe chi bọọ anya ma anya ahụzuo gị mana nwaanyị lụọ di ya mara oke mara ndị na-achọta ya na ndị na-agaghị achọta ya ọ bụrụ na ị hụ nwoke ahụ n'anya jiri oge gwa ya na ị gaghị alụ ihe dịkwa n'alụmdi na nwunye karịkwara mana nke kakwa nke bụ onye iro gbara mmadụ okirikiri bụ onye abụ nke na-emeta ya ihe ahakwana onwe gị gbele ntị adịkwa ya gazie